Sos nugoresos e sos sardos in custas ùrtimas oras de sa vizilia chi sun acabande sas còmporas pro ammaniare sa chena in famìlia. Sa Cresia puru est isetande sa nàschida de su Sarvadore, su Deus fatu a òmine pro sarvare s'umanidade. Oramai est oje pròpiu sa die de sa Vizìlia, chi s'intendet a beru, s'àghera de su Nadale, mescamente pro sos prus minores. Nùgoro puru duncas est isetande su Nadale chin fide e isperàntzia in su benidore, ca, s'annu chi si ch'est andande, est istau a filupende. Est cumintzau chi pariat mezorande, pro arribbare imbetzes a dies de oje chentza securesas, semper prus iscuricosu. E su pistichinzu no at tzertu a abrandare in printzìpiu de annu ca est arribbande un'àtera ifurrada de tassas e goddetas. A dispetu de totu sos pessamentos, sos sardos e sos nugoresos però no an rinuntziau a sas còmporas de Nadale pro si ch'irmenticare a su mancu pro pacu tempus sas peleas fitianas una borta a s'annu. Sa Confcommercio Sardigna at calculau chi, rispetu a s'annu colau, s'an a ispèndere chentu binti bàtoro euros per'òmine e dinare chi at a serbire non petzi pro sos donos ma pro sas chenas puru e, duncas, pro sos cummerciantes at a èssere s'ocasione de bèndere de prus e mezorare sos contos chi in intro 'e s'annu non sun istaos tzertu de sos menzus. Sa Regione dat a ischire chi s'Agea, s'Agenzia Natzionale pro s'Agricoltura, at firmau tres decretos pro su pagamentu chi pertocan sas aziendas sardas pro doichi milliones e seschentos e oto miza euro, in risposta a dua miza trechentos trintatres dimandas presentadas dae pastores e agricoltores supra sas atziones de su programma de isvilupu rurale. Su tantu prus mannu pertocat mille trechentos novantotto dimandas de sa misura deche, chin chimbe milliones e duchentos e deche miza euro, pro sa misura battoro punto unu imbetzes bi sunu duos milliones e trechentos trinta chimbe miza euro e sas dimandas sunu chimbanta unu millione e otichentos barantotto miza euro pertocan Imbetzes sa misura ses punto uno pro sos zòvanos chi s'afatzan pro sa prima borta in agricoltura e sas dimandas sun setantaduas. Unu milione e battoschentos e ses miza euro sun imbetzes pro trechentos sessantanobe dimandas chi pertocan sa misura battordichi eh, de su benistare animale. Duncas, a dae su 15 de Nadale a oie, pro su cumpartu agrìculu e pastorale sardu bi sunt a disponimentu 70,2 miliones de euro est su tantu, custu tantu lu sutaliniat sa Regione cuntenta de custos resurtaos. Custos ùrtimos datos, chin prus de su 35 pro chentu de su dinare ispesu, fachene a manera, difatis, chi sa Regione Sardigna si cunfirmet intre sas primas chimbe Regiones de Italia in sa classìfica de sas prus birtudosas in su pacamentu de sos fundos de sa programmatzione agrìcula comunitària. S'assessore regionale de s'agricoltura Pierluigi Caria in custas festas de Nadale at fatu un'apellu a totu sos sardos pro andare a comporare produtos sardos a manera de dare una manu 'e azudu a su setore agroalimentare regionale In s'Isula nostra amus unu pore de produtos de primore chi nos imbidiat totu su mundu, at nau s'assessore Caria, ch'arribban dae terrinos ìnnidos, ube cada die sos agricoltores e sos allevadores nostros traballan in su rispetu de s'ambiente e de su benistare animale. E su matessi si poden narrer de sos mares e de sas lagunas nostras ube amus produtos itticos unicos. A totu custu in prus s'annanghet sa traditzione e sa sapidoria in su mànicu e in sos produtos traballaos chi dae sèculos contan s'istòria nostra. In custos ùrtimos annos, at sichiu a narrer s'assessore, unu pore de disacatos naturales an ajacarau su mundu de sa campagna, a sos cales s'est annanta sa crisi de su mercau chi at fatu abbassiare sos prètzios de produtos primàrios. S'apellu meu, at concruiu Caria, Cheret dare unu contributu a sa batalla cumpartia de tzitadinos medas pro mandare a dainnantis unu de sos cumpartos prus importantes de s'ìsula nostra e pro poder dare su reconnoschimentu econòmicu chi meresset. Pro su Cussizu Comunale de Nùgoro est una bizìlia de traballu, difatis at aprovau una variatzione finale a su bilànciu finantziàriu de previsione duas miza e dechioto-duas miza e binti, chin su votu a s'unanimidade de sa magioràntzia, mentres s'opositzione si ch'est essia dae s'Àula a su mamentu de su votu. Variatzione de bilànciu chi at a batire medas intradas a su Comune. Sa prima pertocat a bator virgola duos milliones de euro chi an a serbire pro parare fronte a sos dèpidos de su Comune e chi fachene parte de unu pianu de amortamentu de bator annos. Su sìndicu Soddu difatis at sutalineau chi est istada una batalla de totus. Àteras misuras aprovadas a oje pertocan LavoRAS, su PLUS, edilìtzia iscolàstica, sas òperas pùblicas de su pianu periferias. Pro LavoRAS bi sun unu milione e chentu sessantatremiza euros chi an a fàchere assùmere otantaduos traballadores pro oto meses. Pro su plus s'Ufìssiu de Pianu at a dèper contipizare trechentossessantanove miza euro pro parare fronte a sas situatziones de emergèntzia sanitària. Pro su chi pertocat s'edilìtzia iscolàstica, b'an a èssere investimentos pro unu milione e novantasete miza euro, a sos cales si nd'annànghene àteros trechentas binti miza, pro sa palestra de s'iscola mèdia nùmeru unu sos traballos an a cumintzare in jannàriu de su duamiza dechenove. Pro su pianu de sas periferias an a allùghere unu mutuo chin sa Cassia Depositos e Prestidos pro duos virgola duos miliones de euro chi an a impreare pro sas operas previdias in s'Artiglieria e in su Mulinu Gallisai. Chin sa candidadura de Mauro Pili chin sa coalitzione Sardos Liberos fata dae Unidos, Progres, Ex Sardistas, sunu sese sos candidados a presidente de sa Regione Sardigna. Pili, ex deputadu, est istadu zai presidente de sa Regione dae su duamiza e unu a su duamiza e tres. Custa borta at a ghiare una coalitzione chi punnat a collire sos votos de chie no est cuntentu de sa situatzione polìtica atuale e non s'acatat chin sa coalitzione de centru-destra. Pili si l'at a gherrare chin Massimo Zedda pro su centru-sinistra, Christian Solinas pro su centru-destra, Andrea Murgia, Autodeterminatzione, Francesco Desogus, Movimento Cinque Stelle, e Paolo Maninchedda, Partito dei Sardi. A custas candidaduras si diat a pòdere annànghere sa 'e Ines Pisano, magistradu de su Tar de su Làtzio, unu de sos nùmenes fatos una paja 'e meses faghet a candidada de su centru-destra chi però a pustis at seperadu a Solinas. Galu non s'ischit sa data ufitziale de sas eletziones, diat a pòdere èssere su bintibator de frevàriu, finas ca oramai sas eletziones supletivas in su cullègiu uninominale de sa Càmera de Casteddu s'ant a fàghere su binti de jannàriu. Est tempus de bilàncios pro sa pallacanestro Nùgoro chi at a torrare a cumintzare s'atividade agonìstica su ses de jannàriu, jocande chin sa CMB de Porto Torres chi est sa 'e bator in classìfica pro sa de trèighi zorronadas de andada de su campionau regionale de sa Serie D. Sos nugoresos, allenados dae Davide Maxia, an tancadu sa prima parte de s'istajone chin tres partidas bintas. Sa pallacanestro Nùgoro chin ses puntos est in coa de sa classìfica paris a s'Iscola Basket de Casteddu, puntos però chi non rendene s'impinnu de sos sirbones chi in medas partidas an paradu fronte a rivales meda prus fortes. S'iscuadra però est creschende e sas garas imbenientes li dian a podes permìtere de messare su chi at semenadu fintzas a oje. In s'ùrtimu turnu, giocadu in sa Palestra Coni, sa Pallacanestro Nùgoro at dèpiu tzèdere duos puntos a su Sinnai Basket in sa partia acabada setantabator a chimbantachimbbe pro sos òspites. A oje sos sirbones an bintu chin sa Coral duemilla e sedici Alghero chi como est sicundi in campionadu chin su puntègiu de otantachimbe a otanta, chin su San Salvatore Selàrgius pro setantunu a barantanove, chin s'Iscola Basket Cagliari pro otanta a chimbantotto. Erisero in Santa Luchia de Siniscola, in localidade Sos Appentos, an fattu un'attentau a una domo impreada pro sas ferias de istiu. A ora de sas sette e mesa diffatis s'est iscopiada una bomba a bassu potentziale e at fatu dannu a duas bentanas e a una tetoja de linna. Su fràvicu, mancu male, in cussu mamentu fit bòdiu, non b'aiat nemos, su tzocu però at assustradu sos residentes chi deretu ant mutiu su chent'e doichi. A su locu sunt suprios sos carabineris de su presìdiu de Santa Luchia e sos collegas de sa cumpannia de Siniscola, chi ant fatu sos rilievos e aviadu sas indàgines pro iscopèrrere chie at fatu s'atentadu e pro ite. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa tenèntzia de Arbatax ant acassadu tres pessones chi godiant de prestatziones sociales agevoladas chentza nd'àere diritu. Sas tres pessones, in sa dimanda pro picare su contributu, ant inditadu rèdditos prus bassos de sos chi imbetzes aiant e chi non lis permitiant de àere agevolatziones. Sos finantzieris an ispricadu chi sos controllos pro aberguare si sos rechisitos prevìdios pro godire de s'azudu econòmicu a familiares, a famìllias e pessones in povertade an bocadu a pizu chi su chi an decraradu chin s'autocertificatzione non torrabat chin su chi bi fit in sas bancas datos. A custas pessones an ghetadu a pagare una santzione tres bortas prus arta de su tantu picadu E in prus an a depes torrare a sos comunes de apartenèntzia su chi s'an picadu a manera illìtzita. In s'àmbitu de s'atividade de sirvìtziu a tutela de sas intradas de s'Istadu in provìncia, sa Finàntzia sutalìneat chi in su duamiza decheoto custa casta de controllos sunt andados bene in su setantachimbe pro chentu de sos casos e an permìtiu de sejare bintunu pòveros frassos e de recuperare contributos pro belle chimbanta miza euro. Fintzas sos pensionados de su de Nùgoro iscritos a su SPI CGIL, FNP Cisl, Uilp ant a partetzipare a sa mobilitatzione contra a sas misuras chi bi sunt in sa leze de istabilidade chi est arribende in Parlamentu, considerada unu dannu pro sas categorias prus dèbiles. Cras dae sas deghe a mesudie una delegatzione de pensionados ghiados dae sos segretàrios provinciales at a fàghere una manifestatzione in dennantis de sa prefetura de Nùgoro e àteras protestas s'an a fàghere in totu sa Sardigna. Pro s'ocasione a su prefetu l'an a cunsignare una lìtera de imbiare a su presidente de su Cussizu. In una nota sos sindacados cunfederales sutalìnian chi sa manovra de bilànciu duamiza deghenove Picat su dinare dae sas pensiones e dae chie at versadu a manera regulare sos contributos pro prus de barant'annos. Su deche de Nadale, su presidente de su Cussizu, Giuseppe Conte at adobiadu sas segreterias natzionales de CGIL, Cisl e UIL chi an fatu propostas a sustentu de s'isvilupu, de sos investimentos, de s'ocupatzione, de s'istadu sotziale, de sa previdèntzia e de sa formatzione iscolàstica. S'adòbiu est acabadu chin s'impinnu a si cunfrontare, Chi sunu coladas pacas dies, sighit sa nota de sos sindacaos, e depimus picare atu chi sa proposta de bilànciu duas miza e deghenove presentada non picat in cussideru custu impinnu. E pro su chi pertocat sa rivalutatzione de sas pensiones, prevìdida dae prima die de jannàrriu duas miza e deghenove, Non b'at nudda de sas intesas sutascritas in su duamizesèichi, fintzas de sos guvernos de centru-sinistra, pro torrare su sistema de rivalutatzione cunforme a sa leze trechentosottantotto de su duamiza. Su Sardinian Job Day duamizedeghenobe, chi s'at a fàghere su bintibatore e bintichimbe de jannàriu in sa Fiera de Casteddu, est dande sos primos frutos. Sunu zai difatis tremiza e seschentos sos profilos chircados dae belle e duchentas chimbanta aziendas chi an postu sos annùntzios de traballu in sa prataforma de su Sil Sardigna, Unu bellu tantu de ocasiones de traballu pro disocupados ma peri pro chie cheret mudare traballu in Sardigna, in Itàlia e in s'èstero. Sos tzitadinos podent rispòndere a sos annùntzios registrande si in sa prataforma sil, compilande sa setzione dedicada a su currìculum e imbiande sa candidadura pro su profilu isseperadu. Pro si candidare, partetzipare a sa pre-seletzione, chi an a fàghere sos operadores de sos centros pro s'impiegu, b'at tempus fintzas a s'oto de jannàriu de su duamiza e dechenove. A pustis, s'at a fàghere su collòchiu chin sas aziendas in sas dies de su bintibatore e bintichimbe. De sos profilos chi sun chircande, s'otanta pro chentu sun pro cuntratos a tempus indeterminau, a cunfirma de sa capatzidade de s'Aspal de bocare apizu traballu de calidade, at nau su diretore, Massimo Temussi. Su Sardinian Job Day at a èsser s'interventu prus importante de polìtica ativa pro su duamiza deghenove. Sos operadores de sos centros pro s'impiegu Sunu traballande de una paja 'e chidas, concruit Temussi, pro fàchere acudire cantas prus aziendas possìbile e invitare sos tzitadinos a partetzipare e a aprofitare de custa oportunidade de traballu importante meda. S'Anci Sardigna, a pustis de sos ùrtimos atentaos de mineta contra a sos sìndicos de Burgos e Isporlatu, at iscritu una lìtera a su ministru de s'Internu Matteo Salvini pro pedire s'interventu suo apretande un afortiamentu de sos presìdios de s'Istadu, a manera particulare sos de sas fortzas de s'òrdine, garantinde prus securesa pro sos tzitadinos onestos e pro sos amministradores locales. Afortiare sos presìdios de s'Istadu, sutalìneat s'Anci, depet pertocare totu sa Sardigna. Emiliano Deiana, presidente de s'Anci, at pediu de dare cara mescamente a su Màrghine, dae ube in custos annos s'Istadu s'est ritirau s'incràs de s'atentau a su sìndicu de Bultei, Francesco Fois, tancande sas casermas de sos carabineris de Burgos e de Nule. Sos sìndicos sardos ammentan chi in sos ùrtimos tempos sun aumentaos sos atentaos e sos atos de mineta contra a sìndicos e amministradores locales, chi in su duamiza decheoto sun istaos dòichi. Pessande a sas festas pro prima die 'e annu, sos Carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro an ammaniau unu pianu istraordinàriu de controllu in su territòriu, chi previdit prus misuras de securesa in s'ìnteri de manifestatziones che a sos festegiamentos in prata, a ube an a acudire medas pessones, prus controllos a sa tzircolatzione istradale e prus preventzione de sos reatos. In d-una nota s'Arma ispricat chi an atuare su pianu chin servìtzios in su territòriu, impreande totu su personale a disponimentu in sas setantasete istatziones e sos nùcleos radiomòbiles e su nùcleu investigativu in prus de sas iscuadrìllias de sos carabineris. unos cantos servìtzios istraordinàrios chin controllos parmu a parmu in su territòriu pro garantire securesa e rispetu de sa legalidade fintzas a su ses de jannàriu. Ant a impreare duncas chentinas de militares mescamente in sos tretos prus crìticos de sa provìncia de Nùgoro. S'ant a garantire fintzas a postos de bloco in sos caminos prus importantes e in sas biddas ube su prus de sas bortas càpitan sos incidentes. S'arma ammentat chi in casu de bisonzu sos tzitadinos Podene mutire su chentedoichi. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Casteddu an cassau una femina chi pro set'annos at picau sa pensione de sa mama morta in martu de su duamizeundichi In custos annos at retziviu prus de barantatrè miza euros intre pensione e indennidade de acumpanzamentu e duncas sa Finàntzia l'at denuntziada a s'autoridade giuditziària pro àere picau dinare a manera illìtzita a dannu de s'Istadu. A bocare a pizu su fatu sun istaos sos militares chi in s'ìnteri de unos cantos controllos a positziones pensionìsticas, a manera particulare de pessones mortas, an cassau sa pràtica de sa fèmina morta set'annos fachet, ma nemos l'aiat comunicau a sas autoridades cumpetentes. S'Istitutu de Previdèntzia, duncas, sichiat a versare sa pensione e s'indennidade de acumpanzamentu chi li tocaban a sa fèmina ca fit maladia in d'unu contu currente intestau a sa fiza puru. A primos de su duamiza e decheoto, però, s'INPS, informau dae sos finantzieris, at suspesu sos pacamentos. Como sa fèmina at a dèper torrare a s'Istadu su chi at picau a manera illìtzita in custos set'annos. Sichire in s'àndala de sa semplificatzione amministrativa aviada dae sa Regione chin sa Leze Cuadru de su duamiza e seichi chi at istituiu su SUAPE. Custu s'obietivu de sa Leze supra sa semplificatzione duamiza e decheoto aprovada prima de Nadale dae su Cussizu. De su provedimentu chi diat deper minimare sa burocratzia in campos diferentes nd'an faveddau in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta su presidente de sa Regione Pigliaru e sos assessores, a sos entes locales Erriu, a s'Indùstria Piras. Semplificare sa vida de sos tzitadinos, minimande sa burocratzia, fit un'obietivu de custa legisladura e custu est su resultadu de unu traballu cumpartiu chin sos suzetos interessaos, at nau Pigliaru. Bastan una paja de esèmpios pro ispicare s'ispìritu de custa leze e su casu de sas maladias crònicas chi prima si depian cunfirmare annu chin annu. Su guvernu Lega Cinque Stelle, chi s'est propostu che a su guvernu de su cambiamentu, est impreande sos mètodos betzos de sos esecutivos de prima pro facher cassa, cunfirmande sa mutzadura de s'adeguamentu a s'inflatzione pro sas pensiones de prus de 1.522 euros a su mese brutos. Una misura chi cunforma a un'acordu chi in su guvernu de prima si depiat suspèndere dae prima die de jannàriu de su duamiza dechenobe e chi imbetzes su guvernu Lega Cinque Stelle at postu in sa manovra chi at a varare su Parlamentu in custas oras. Una leze de bilànciu chi no agradit a sos pensionados, iscritos a CGIL, Cisl e UIL chi custu manzanu ant fatu una manifestatzione in de innantis de sas prefeturas In Nùgoro puru belle chentu pensionados si sun adobiados in de innantis de su Palatu de su Guvernu, ghiados dae sos segretàrios provinciales e territoriales pensionados, pro protestare contra a sas misuras econòmicas chi an a fàchere dannu a chie at traballadu pro prus de barant'annos versande totu sos contributos. Una misura chi petzi in Sardigna interessat a prus de trechentamìza pensionados chi pican màssimu otichentos euros a su mese de pensione. Una delegatzione de sindacalistas at cunsignadu a su prefetu Giuseppe Marani una lìtera pro su presidente de su Cussizu Giuseppe Conte. Sos finantzieris de su grupu de Terranoba, paris chin sos funtzionàrios de s'Ispetoradu de su Traballu de Tàtari ant compudadu sos locales noturnos de sa Costa Ismeralda. A manera particulare sas ispetziones ant pertocadu duos locales noturnos in Terranoba e unu in Arzachena. In s'interi de sos controllos an identificadu bintichimbe dipendentes, de sos cales binti totu fèminas, sun resurtados in nigheddu chentza copertura assicurativa e assuntzione regulare. A unu de sos locales de Terranoba, dadu chi sos traballadores in nigheddu fin prus de sa percentuale pro leze, l'an suspesu s'atividade. Sa Guàrdia de Finàntzia at compudadu sa regularidade de sas assuntziones e como at a deper recuperare sa contributzione previdentziale e assicurativa evasa, at a èssere s'ispetoradu de su traballu de Tàtari a pònnere sas santziones previdias dae sa normativa. Custa est sa secunda operatzione fata dae sos finantzieri de su grupu de Terranoba in su ziru de duas chidas. Sos primos controllos sunt cumintzados su dòichi de Nadale. In cussa ocasione, in bator locales de sa tzitade cadduresa aiant identificadu baranta traballadoras, de sas cales trintunu fin in nigheddu, Duos locales los ant tancados ca aian totu su personale irregulare. Sun a su mancu duas chidas chi sos mezos chi tràbican s'ùrtimu tretu de Carrera Roma in Nùgoro acatan una paja 'e transennas chi ismesan su caminu, postas a sinzalare chi sos lastrones de granitu si sunt torra iscussertados. Sunu una dechina de lastras, moghe moghe, e rapresentan unu perìculu pro chie colat chin cale si siat mezu e a pede puru. De su restu no est sa prima borta chi s'acatan sas transennas in unu caminu de importu mannu pro su tràficu de Nùgoro. Sos problemas de su restu sun essios a campu dae deretu, in pessu torradu a nobu. Su chi si biet oje est chi si podet colare petzi in unu treticheddu a s'ala de sos parchègios chi pròpiu pro cussu non si poden impreare. Sa situatzione andat a dae innantis de medas dies e rechedet un'interventu lestru de sas autoridades cumpetentes. Ma bi sun tretos de caminu postos pejus puru in aterube e calicunu l'amus zai sinzalao che a su trettu de Viale Sardegna chi andat cara a su caminu betzu pro Mamujada. In sas dies coladas su sindicu Andrea Soddu in s'ìnteri de unu cunvegnu pro faveddare de sa securesa istradale at dau a ischire chi sunu traballande pro ammaniare una conventzione chin d'una sotziedade ispecializada pro fachere sa manutentzione tottu s'annu de sos caminos nugoresos tapande deretu fossos istampos e àteros problemas e biende sas conditziones de sos caminos de sa tzitade est unu servìtziu urgente. Sos traballos pro pònnere in securesa sa miniera de s'Ulumedu non che sun galu acabaos, ma sa conventzione chin Igea iscadit su trintunu de Nadale lassande sas òperas a metade. Sos traballadores in domo issoro e sa miniera chentza controllu. A lu nàrrere est sa Filctem CGIL regionale, sutalineande chi sa situatzione est mala a bajulare e ispricare e pedit sa pròroga de sa conventzione netzessària pro pòdere faveddare supra su benidore de sa miniera, pensande a unu bandu nou in su duamiza e dechenobe o a unu pianu pro la pòdere tancare in securesa. Sa pròroga, negada dae sos ufìtzios de sas atividades estrativas, At fatu nechidare su sindacau chi como est pedinde un'interventu de s'assessora Piras pro isòrbere in presse custa situatzione, ufìtzios tècnicos e burocratzia arriscana de annientare su percursu virtudosu mandau a dae innantis fintzas a oje dae s'assessorau a s'indùstria in acordu chin sos sindacaos, at nau su segretàriu regionale de sa Filctem-CGIL Francesco Garau. Duncas pedimus a sa Regione un'interventu prontu pro cuntzèdere sa pròroga e aviare cantu prima unu cunfrontu supra sos percursos de fàchere pro su benidore. Pro sa miniera fit istau definiu unu percursu chi dabat a Igea sos traballos pro pònnere in securesa e presidiu, isetande sos bandos prevìdios pro sa concessione, a sos cales, però, non s'est presentau nemos. Pro sa prima borta sa Regione at aprovau, in parègiu, sos bilàncios previsionales de sas aziendas de su Servìtziu Sanitàriu Regionale e su bilànciu istabilizau chi ponet in craru s'echilìbriu econòmicu generale de su sistema. A lu dare a ischire est sa Giunta Pigliaru chi eris chin sa proposta de s'assessore Luigi Arru at aprovau sos bilàncios e sos documentos de programmatzione ube bi sun fintzas sos pianos de investimentu. Su novantanove pro chentu de sos investimentos resurtat finantziadu chin dinare natzionale e comunitàriu, a manera particulare su Fundu Isvilupu e Coesione duas miza e sete, duas miza e trèighi e duas miza e batòrdighi, duas miza e binti serbit pro fàghere su bonu de sos investimentos postos in sa programmatzione, ampliare e acabbare sas istruturas, pònnere a norma istruturale impiantìstica, pònnere a norma antincèndiu, fàghere sas domos de sa salude. Sa previsione de su parègiu de bilànciu in sos tres annos duas miza e deghenove, duas miza e bintunu in prus at permìtiu de aprovare sos pianos triennales de su bisonzu de personale duas miza e deghenove, duas miza e bintunu de totu sas aziendas de su Servìtziu Sanitàriu Regionale chi previdin intre istabilizatziones e assuntziones nobas prus de duchentos chimbanta postos de traballu novos a tempus indeterminadu. In prus an a programmare su dinare postu a disponimentu in su bilanciu regionale pro duchentos chimbanta milliones de euro in sos tres annos duas miza e dechenove duas miza e bintunu. Su Ministeru de s'Internu at aprovadu su progetu de sa Regione pro sa formatzione linguìstica de sos migrantes. S'interventu s'acatat in su Fundu Asilu, Migratzione e Integratzione e pro l'atuare b'at a disponimentu unu finantziamentu de seschentos barantasete miza euro. Sa Regione dat a ischire chi chin custa faina, mutia Sardinia elle due, sa Sardigna cheret afortiare su sistema regionale de guvernu in matèria de integratzione e inclusione de sos immigrados, contande supra su sistema de s'istrutzione in capu a sos centros provinciales pro s'istrutzione de sos mannos, chin sa punna de promòvere s'inserimentu issoro in su sistema sotziale e econòmicu de sos territòrios ospitantes. Su mezoru de sas cumpetèntzias linguìsticas, narat s'assessore Filippo Spanu chi at sa dèlega a sos flussos migratòrios, est netzessàriu pro permìtere a sos immigrados de poder godire a manera curreta de sos servìtzios de su territòriu, Sa connoschèntzia de sa limba italiana contribuit a afortiare sos ligàmenes chin sa comunidade ue vivent sos migrantes e ischire s'italianu favoressit su diàlogu e s'integratzione.